Gburugburu ụwa niile, mmanya ọkụ esorola na ihe eji ama mba. Vodka si na Rọshịa, rọm si na Karibian, tekila bụ nke ndị Meksiko, wiski si na Skọtland. Afrịka nwekwara mmanya ọkụ nke ha. dị oke ire ma jupụtakwa na nka na ọgba aghara anyị na-akpọ ya ogogoro ụfọdụ na-akpọ ya akpụrụ achịa ndị ọzọ si na ọ bụ mmiri sapele ma ọ bụ kaikai n'ebe ọchịchị ndị nkuchi dị ọ bụ ihe egwu nke na ha gbara mbọ imela ya ma n'ebe ndị obodo Afrịka dị ọ karịrị mmanya ọkụ ọ bụ njirimara ịgba mbọ na nnwere onwe dị n'ime karama biko nọnyere m n'ihi na akụkọ ogogoro a nwere ike ịwụ gị akpata oyi ọ bụrụ na ụdị akụkọ a na-amasị gị biko denyere anyị aha gị ka i nwee ike na-enweta akụkọ sayensị nke obodo anyị mbido ogogoro bụ nnọọ onyinye nke eke n'onwe ya mmiri ụtọ si n'osisi ngwọ maọbụ nkwụ nke a hapụrụ ka ọ gbaka ụmụ nje yeast na-adakwasị ọtọ bịrịbịrị dị n'ime mmanya ụtọ a ma gbanwee ya ọ ghọọ mgbaka mmanya nwetụrụ obere alcohol n'ime abalị ole na ole. Mana ndị mba Afrịka hụrụ karịa otu a, ọ bụghị naanị mmanya ka ha hụrụ, kama ha hụrụ ohere iji nụchaa ya ma mee ka o siwanye ike karịa otu ahụ iji mepụta mmanya dị ire ma dịkwa ebube nke a bụ mbido nka nka ya na ike ọchịchị ga-ama aka ma emesịa Ị ma ihe omimi dị n'imepụta ogogoro? Ọ bụ ngwa eji eme ya nke gụnyere nche mmiri igwe nke eji ụrọ megide n'ala, ọkụ na-ere ere, ya na okporo dị n'ime mmiri njụoyi nke na-eduzi nkupụ mmanya ndị ga-emecha ghọọ ogogoro ntapụ ọbụla bụ oke ihe iyi egwu ma akpachaghị anya oke okpomọkụ nwekwara ike ime ka ajọ ihe bụ metanọl banye n'ime mmanya ogogoro metanọl bụ nsi ọjọọ na-adị na mmanya gbakara agbaka nke ụmụ nje na-emepụta dịka ha na-erida pektin dị n'ime mmanya ngwọ ọbụladị kpọm ya nwere ike ime ka isi kpuo mmadụ ma ọ bụ gbuo onye ahụ egbu ndị osi mmanya bụ aka ochie amarala ihe a na-ewepụ n'anụ nke mere na ha na-awụfu ntapụta mbụ nke mmanya ogogoro ihe ndị ọzọ na-atapụtazinụ bụ ya bụ isi a hụrụ kwaba okpu bụzi ogogoro kedu ihe i chere maka usoro mmepụta ogogoro o ziri ezi ka o jupụtara n'ihe egwu biko tinyete ọnụ n'okwu a Ogogoro karịrị mmanya ike. Ọ na-akwado agbamakwụkwọ, ịgọ ọfọ, ọgbakọ ụmụnna, egwu na ọchị. N'ebe ụfọdụ dị, ọ bụ ọgwụ na anwansi nke ha, ma n'ebe ndị ọzọ dị, ọ bụ karama ọgbaghara. Ude ogogoro gbaliri n'obodo ọbụla ịṅụ ya bụ isonye n'akụkọ na njirimara jikọrọ ụmụnna. Mana ọrụ ogogoro akwụsịghị n'omenala ụmụnna. Ọ bakwara uru n'ọgwụ na n'ụlọ ọrụ mmepụta. Akụkọ ogogoro bụ nke anyị. Eji m n'aka na i debanyela aha gị ugbu a ka a hapụ inwe ihe ọbụla ga-agafe gị n'ebe a.